laya i tɛ se k'o mɛn o i tɛ se k'o mɛn yakuba de tulo b'a la yusufu ka kulekan fiɲɛ y'a ta ka n'a bila a fa tulo kɔrɔ ne tulo tɛ fosi la koyi aa o ye kabako ye sa dɛ ne dun tulo b'a la dɛ ne tulo b'a la dɔ bɛ k'a fɔ ko n fa yahuda yahuda n fa fiɲɛ y'a ta ka taa n'a ye ka taa don yakuba tulo la alayhi salam N fa n ba Yusufu aw bɛ min sisan diina i bɛ mun ɲini ye n fa ni ba taara min u taara fara ayiwa i bɔra kɛ yusufu de ka koyi diina ale wulila mori kɛra mun de ko i ka nin samara ɲuman in farala i ka fini sanuman nɔgɔla ee kabako aa e min kunsigi ka ɲi i kunsigi ɲagasara dɛ hali sa a b'i ɲɛna k'i bɛna k'an kuntigi ye wa rahil ka yatima e t'an lajɛ n'a b'i ɲɛna k'an bɛna sujudi kɛ i t'an ɲɛda lajɛ an ɲɛda lajɛ kɛ an bɛna sujudi kɛ e ye koni jɔn de bɛ sujudi kɛ jɔn ye sisan a lajɛ anw wala e jɔn de bɛ sujudi kɛ jɔn ye bɔ yen nin ye diina ye diina n fa yusufu dogora n na dɛ ayi yusufu n'a balimaw de bɔra ka taa kungo kɔnɔ koyi e n fa i sɔnna cogo di k'o kɛ ne y'a ye a ka ca siɲɛ caman an balimaw u bɛ kɔnɔnajuguya kɛ Yusufu kan dɛ mun de kosɔn i sɔnna a ka taa kana jɔrɔ sa n denmuso Diina awɔ Yusufu de y'a ɲini i fɛ ko n k'a to a ka taa a balimaw fɛ n ko Yusufu kanu b'i yɔrɔ i bɛ siran Yusufu kan e y'a di balimaw ma awɔ siga si t'a la balimaw de y'a ɲini k'a ko gɛlɛya o kosɔn awa ne fana y'a to a ka taa u bolo kosɔn n k'a yira k'a fɔ n dalen b'u la jaa o de kosɔn ne ka siran barika bonyana jaa o de kosɔn ne bɛ ka sogow ye sogo minnu bɛ ka n lasiran n ye Yusufu ye sogo la a bɛ yɔrɔ dɔ la min ye dibima yɔrɔ ye a bɛ ka kasi ne sogo la dɛ Yusufu bɛ dibima yɔrɔ la a bɛ ka kasi ne sogorow la. Ana athiqu bi awladikum. Ee ne dalen bɛ n denw na. Sawfa yahrisuna ala imanihim. Ee u bɛna Yusufu kɔlɔsi koyi, u b'a segin ka na a kisilen. Ne dalen bɛ n denw na. Min jihati ashukku fi dhalik. Aa ne kɔni a siga bɛ ne la dɛ. Man turahu mu'affaran bi turabil ard. Jɔn de fɛn kɛra, ayiwa jɔn de nɔgɔra bɔgɔ la bi wala anw? e ye walima anw jɔn nɔgɔ bɔgɔ la ɔ lolo ani kalo i t'u wele sa wa n bila n bila lawi a to n k'a faga k'a fara k'a lase a ba ma ayi an ma bɛn o kan yahuda an ma bɛn o kan an bɛnna dɔ wɛrɛ de kan n y'o fɔ dɔrɔn de mɔgɔ tɔw ka se ka i da in tugu ka bɔ an da la a k'a dɔn k'a fɔ n tɛ sɔn ka Yusufu faga dɛ ɛ a to yen sa a k'a faga sa a to yen a k'a ko ban siɲɛ kelen ayi fo n'i ye ne faga fɔlɔ dɛ n'o tɛ n bɛ taa aw malo n bɛ taa aw malo a tɛ faga i bɛ Yusufu to yen walama i ka sa sɔn'a cɛ ee a ye kɛlɛ dabila Yahuda fɛ kɛlɛ dabila Lawi Lawi ma sɔn Yusufu faga ne tun b'a fɛ ka min kɛ i ye n bali o la dɛ i bɛna nimisa o la don dɔ la n b'a dɔn alahu ta'ala tɛna yafa anw ma e yafa yafa ɲini n fɛ yafa lawi ma yafa ne ma walahi ne m'a dɔn k'a fɔ u tun bɛ sɛbɛ la yafa ne ma dɛ yusufu ne lawi yafa n ma yafa ne ma walahi ne m'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ sɛbɛ la u bolo ne b'a dɔn annabi ɲumanw denw wajibi don u k'u labɛn ka ɲɛsin gɛlɛya caman ma ani waati masiba u k'u labɛn u kama nka ne ne m'a dɔn fiyewu k'a fɔ ne ka masiba o bɛna jigin ne kan ka bɔ ne balimaw de yɔrɔ n'o tɛ ne kun sigilen bɛ ni masiba ye kiraw ta y'o ye mun de kosɔn i bɛ ka yɛlɛ yusufu ne balimakɛ ka kɔn lɛri kelen dama ɲɛ aw ye n bɔ n fa bolo aw bɛɛ kelen bɛ' bolo da n kun cɛla ka n kunkolo mɔsi aw bɛ ka n sumusumu yahuda yɛrɛ ye ne ta ka n la a yɛrɛ daba kan ka hinɛ jira n na ne y'a fɔ n kɔnɔ sa ni maa min n'i ye balima sɔrɔ i n'a fɔ ninnu i man kan ka siran fosi ɲɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i kɔni i man kan ka siran fosi ma farati ko la nka jaa jaa tiɲɛ yɛrɛ la ne ayiwa jugu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ jaa o ye ne balimaw de ye ɛ maa min n'i y'i dusukun siri fɛn wɛrɛ la wala i y'i sɛmɛ fɛn min tɛ alahu ta'ala ye bɔnɛ b'i ye dɛ ni maa mana i sɛmɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ alahu ta'ala ye bɔnɛ b'i ye a fɔ n ye i bɛna mun kɛ denmisɛnnin nɔfɛ dɛ i bɛna mun kɛ an ka segin ka taa so e fɛ sugo la o o bɛn'a kan to bɛn bɛ kɛ an tɛ sɔn i k'a lasegin ka taa so hali n'a wajibi k'aw fila bɛɛ fa ɲɔgɔn fɛ awɔ an b'o kɛ an b'aw fila bɛɛ fa ɲɔgɔn fɛ n'an dɔwɛrɛ ye an tɛ sɔn i n'a ka taa fo n'an y'aw fila bɛɛ fa ne bɛ mun kɛ sa n balimakɛ u bɛna an bɛɛ lajɛlen fa ɲɔgɔn fɛ koyi n balimakɛ yusufu wajibi don n ka fɛn dɔ kɛ min kosɔn u kana i faga a fo n ka ko dɔ kɛ min bɛ u bali fagali la a to n k'o kɛ ɔɔ a ɲɛna n balimaw kana sira minnu bɛ tɛmɛ an k'a di olu dɔw ma u ka taa n'a ye an ka tɛ se ka ɲɛ k'a ta fu ka taa di u ma nɔgɔya la u bɛ se na ten o an k'a sigi yɔrɔ kɔrɔtalen dɔ la o sera b'a ye a kɛra yiri sanfɛ walima yɔrɔ dɔ an k'a bila yɔrɔ dɔ la u tɔgɔla b'a ta ne hakili la an k'a bila kɔlɔn dɔ yɔrɔ la wala mɔgɔtɔ sew n'o nana k'u bɛna ji min u b'a sɔrɔ u taa n'a ye an ka kɔlɔn i ye kɔlɔn dɔ bɛ nin yɔrɔ kɛrɛfɛ yan ayiwa sew bɛ tɛmɛ yɔrɔ kɛrɛfɛla fɛ n'a taara yen dɔrɔn sew b'a sɔrɔ i teliya la awɔ an k'a kɛ ten o an ka taa n'a ye kɔlɔn yɔrɔ la a taa ni baganw ye fɔlɔ a taa ni baganw ye yahuda la dina binyamin seyidina yakuba n fa yusufu bɛna kuma jumɛn kana jɔrɔ n denmuso waati bɛ hali sisan u bɛna sɔɔni ka Ka ko tile damadɔ ye yahuda tun bɛna yusufu bugɔ lawi de y'a bali aa a ye mun kɛ sabula a ma sɔn k'a ka sugo de kɔrɔ fɔ u ye dɔrɔn o de kosɔn u tun bɛn'a bugɔ ne dun y'a fɔ a ye k'a kan'a fɔ mɔgɔ si ye o lawi a bɛ fɛɛrɛ kɛ yusufu kɔni a kana faga Ni min bɛ kɛ u k'a kɛ mɛ fagali kɔni o ka bɔ a ma dɛ k'u ka taa bila kɔlɔn dɔ yɔrɔ la n'u taara bila kɔlɔn yɔrɔ la mun de kɛra an ma se fɔlɔ wa ma kɔlɔn dɔ ka surun yen yɔrɔ la yan e fɛ yusufu ka bɔ a ka boli sira fɛ o ka taa an fa ma e fɛ o de ka kɛ wa e fɛ a ka sugo de yan o se y'a kɛ an sera koyi an ka taa n'a ye kɔlɔnjan yɔrɔ la Ɔnhɔn, kɔlɔn filɛ nin ye jiri jukɔrɔ yen fɛ. U bɛ ka taa n'a ye yɔrɔ jan. Lawi t'a fɛ u ka taa n'a ye yɔrɔ jan, nka u ko de f'u ka taa n'a ye yɔrɔ jan de dɛ. Yahuza ani tɔw ye bɛnbɛnbɛn de kɛ Lawi ani Yusufu kama. nka kɔlɔn min filɛ nin ye a ji kɔgɔma don e an mako t'o la o tuma o de kosɔn sɛrɛw tɛ na yan koyi h datu mun de kosɔn an nana n'a ye yan nin kɔrɔ yusufu a bɛ sa koyi mun nin kɔrɔ ye k'a bɛ sa an ka taa an ka sira t'a la i y'a ye kɔlɔn in ja a ji kɔgɔma don sɛrɛw b'a dɔn u tɛ na yen n'u taara ni yusufu ye o kɔrɔ a bɛ sɔn ka sa yen yahuza k'a ka sira t'a la k'u y'a kɛ o yɛrɛ de kosɔn k'a k'a makun k'a kana nin fɔ dɛ k'a kan'a fɔ k'o ji kɔgɔma don sabula ale y'a dabɔ yusufu ka saya de kosɔn yahuza balima jugu ee kɔlɔn in ka jan dɛ hali n'a ka jan hali n'a ka jan jad asir a ye na ni juru ye ayiwa an ka bin siri ayiwa ni juru min ye an ka bagan a ye na ni juru ye mɔgɔ an ka siri siri ɲɔgɔn na mɔgɔ sɔrɔ a ka se ka janya an ka yusufu lajigin a kɔnɔ k'u ka taa juru ta ka na u bɛna juru siri ɲɔgɔn na o tun ko ko k'a siri a siri yen de ko k'a sigi kɔlɔn da la nka k'a jigin kɔlɔn kɔnɔ o yahuda ka hakilina ye u ka na ni juru ye yahuza kɔlɔn in ji ko a kɔgɔma don ayiwa mɔgɔ tɛ min a la dɛ an y'a f'i ye koyi a kɔgɔma don i makun yusufu a bɛ sa koyi minnɔgɔ b'a fa koyi n'a y'o kɛ ne b'o dɔn sa ne b'o dɔn to yen ne ma na yan gansan koyi n y'a da kama dɛ ɛ a ka ko labanna ka ban a balola wa wala a sara wa a banna na yan ee kana gɛrɛ a la yahuda a to yen ne yɛrɛ b'a kɛ balimakɛ yafa ne ma dɛ Yafa ne ma dɛ cogoya wɛrɛ tɛ n bolo Yahuza ko k'a to a bolo n'a tɛ ɲɛ sirili kɔ ale yɛrɛ k'a siri n'o tɛ n'u y'a siri u b'a nijuguya siri aw bɛ ka n ɲangata mun na ne ma fɛn k'aw la koyi nka i ka kɛ kuntigi anw kan an tɛ se k'o kun dɛ Yusuf i ka jɔyɔrɔ an b'i hasidiya o kan Alahu taala ye jɔyɔrɔ min d'i ma an bɛ haya kan dɛ e bɛ se kɔlɔn ye dibi b'a la a to ala taala faralen bɛ ala taala b'i kɔlɔsi yahuda yahuda yahuda n bɛ kɔlɔn dibi ɲɛ n bɛ siran kɔlɔn dibi ɲɛ ee n lamɛn an balimakɛ aw t'a fɛ n ka yɔrɔ janya aw la de wa n bɛ layidu ta aw ye n'aw ye n bila n bɛ taa ka bɔ aw ka dugu la n bɛ taa yɔrɔ jan n tɛ segin abada abada

a b'a dɔn k'a fɔ kanaan yɔrɔ a falen bɛ surukuw la nka an mago bɛ taamasiɲɛ la taamasiɲɛ taamasiɲɛ awɔ to misali la yusufu ka duloki n'an y'o nɔrɔkɔ joli la o ye taamasiɲɛ ɲuman ye awɔ n balimaw e ye n b'aw deli n balimaw n balimaw n b'aw deli ayi ayi a ye n bila sa ayi ayi ayi

a y'a to n k'a lamɛn e fɛ ka jumɛn fɔ balimakɛ a fɔ n ɲɛna n bɛ fɛ ka kuma i fɛ n kelen ne kelen n'i kelen de a bɛ faama mɛn yan a ka taa k'a fɛ ka kuma lawi fɛ a kelen n'a kelen ye n balimakɛ n b'i fɛ n b'a dɔn k'a fɔ i dusukun ka ɲi n dalen b'i la n balimaw fana n b'u bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ ka kojuguba kɛ ne la ne b'u bɛɛ fɛ n tɛ fɛ ko- kojugu si k'u sɔrɔ ka bɔ- ayiwa kana to n fa yakuba balimaw ye min kɛ n na kana to ka b'o kalama dɛ sabula n'a bɔra o kalama a b'aw danga a b'aw aw ban de pewu n'a ka danga ye a ka danga b'aw ban kana to a k'a dɔn a kana nin fɔ maa si ye dɛ n kosɔn u kana taa fɔ ala ka nabiɲuman ye dɛ kana fɔ k'u ye nin kɛ n na fɛn bɛ ka kɛ bi fɛn bɛ ka kɛ bi a dogolen tɛ Alahu taala la fiyewu Ala b'a kalama nka aw bɛ aw kɔni Alahu taala ka kisi kɔni ayiwa a kɔni a ye tuubi ka taa Ala ma a ye tuubi ka taa Ala ma mun kosɔn Alahu taala k'aw kisi ka bɔ ɲangata ba ma a ye tuubi ka taa Ala ma ɛɛ jɔn dɛsɛlen aw bɛ nin ko la maa lafulen ne n fa b'a fɔ Ala ye ne suganti ka n kɛ ciden de ye nabiɲuman aw b'o dɔn aw bɛ tila ka ne tɔɲɔ nin cogoya la ne bɛ siran aw kan koyi n bɛ siran aw kan banisirayilakaw aa nin kana kɛ aw ka laada ye ka fara nabiɲuman nataw kan kana nin ɲɔgɔnna kɛ nabiɲuman bɛɛ la ee an dusukun jalen sa ee ala ka danga b'an kan an dusukun jalen ala ka danga b'an kan an bɛ ka kojugu min kɛ nin ye hali waraw tɛ nin kɛ u ɲɔgɔnw na

ee dɛmɛbaa tɛ ne la fo alahu taala ee ala n dɛmɛ ee alahu taala n dɛmɛ dɛmɛbaa tɛ ne na ni ala tɛ lawi samun n fa a ye n dɛmɛ ne bɛ siran lawi n dɛmɛ Lawi a taa juru ta a taa juru ta ka na an k'a tɔ siri ko ka taa juru ta ka na a bɛ yahuda de bolo a bɛ yahuda bolo lawi a bɛ yahuda bolo a y'a fili yahuda y'a fili ka jigin aa yahuda balimajugu a y'a fili sinjijugu a y'a fili mɔgɔjugu a y'a fili a ko tɔ mɔgɔ ka taa juru ta ka na o furancɛ la a y'a fili ka jigin aa a bina kɔlɔn ji kɔnɔ yusufu sirilen bina kɔlɔn ji kɔnɔ ninnu bolibatɔ fɛ k'u bɛ taa juru tɔ ta ka na yahuda juguman kɔrɔ yahuda balima jugu yahuda sinji jugu a y'a fili ka jigin a y'a fili ka jigin ninnu tun bɛ taa juru ta ka na dɛ yusufu bina lawi yusufu bina a bina a bina fa a bɛ kɔlɔnji kɔnɔ yusuf yahuda a y'a fili ne tun mankan bilen mori b' la An ma nin de laɲini wa e kelen de ye nin laɲini an ma sɔn nin ma e fɛ k'a faa kabini a daminɛ e bɔ yen dɛ i b'a sɔn de yɛrɛ cɛjugu y'o da kɛnɛ kan kabila a ye a balimakɛ habila faga nka ko e ye denmisɛn de faga ala ka danga b'i ala ka danga b'i kan ni danga min don a bɛ jigin an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ jɛra k'a kɛ e yɛrɛ ye kojugu kɛla i n'a fɔ ne e fɛ ka kɛ maa ɲuman dufin don nka o tɛ ko an bɛɛ ye kelen ni ko jugu min don an bɛɛ lajɛlen don aa yusuf u y'a fili sisan nin ye alahu taala ta ye alahu taala ye kulu de falen kɔlɔn in jukɔrɔ k'a kɔrɔta ka kulu fonti allah kulu fontira kɔlɔn cɛmancɛ la ka yusufu lawuli olu y'u ta kɛ a tɔ ye masa taala ta ye ee siga t'a la e ye yusufu ye

ne yusufu ye nin ye jinɛ silamɛ dɔ de ye yusufu kibaruya a bɔra a kalama kabini waati jan aa ne kun b'a dɔn k'a fɔ ne bɛna e kumaɲɔgɔnya yan ko ye e ye jɔn ye ne ye cɛ de ye waati jan mɔgɔ de ye ne ye kabini donba tɛmɛnenw na e bɛ ne dɔn cogo di ne ni n tɔgɔ Alahu taala ka nabi ɲuman dɔw de ye lakaleli kɛ ne ye e ka kisa min bɛna k'i la u y'a lakale n ye ne fana y'i kanu n dusukun dulonna i la ne y'a nata tuma caman n k'i ye koyi o nabi ɲuman ne y'a fɔ ɲɛna o ka taamasiyɛn fɔ ɲɛna e kan a ko n ma don dɔ la e bɛna a bange nin kɔlɔn in na o la i nana i sigi yan ka ne makɔnɔ wa ne sigira k'i makɔnɔ yan san ba kelen ni san kɛmɛ fila bɛ k'i makɔnɔ yan san ba kelen ni san kɛmɛ fila i bɛ ka ne makɔnɔ yan ne tun bɛ kisiba de nali makɔnɔ nabi ɲuman min ne ayiwa nabi ɲumanw ye n kunna' kibaruya ye u ko n ma ko n ka sigi yan fo yusufu yɛrɛ ye k'a bɛ n'a yɛrɛ ye nin kɔlɔn in na o de fɔra ɲɛna wa bi de ye don ko e ye don min fɔra ne bi ko ne fana ne y'i tun bɛ ɲɔgɔnya nisɔndiyara n'o ye ne nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ka waati sɔrɔ minnu tɛmɛna u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara n'e ka kibaruya ye hudu alahu taala ka nabi ɲuman a tun b'a fɔ ko yusufu e ma laadiyalen de ye an tulomajɔbagaw ka tulomajɔ a' k'a lamɛn sɔlihu ala ka nabi ɲuman o fana tun b'a fɔ ko yusufu e bɛ wele nin ne tɔgɔ de ye ko maa ɲuman i ka alahu taala ka jɔnw ka hakɛ sabati yusufu Yunus Ala ka nabi ɲuman a fana tun b'a fɔ nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen e de bɛna o tiɲɛ ta minnu kɔnna i ɲɛ ayiwa mɔgɔw ka nata u ka nata bɛna sabati e de ka bolo kan Yusufu a tun bɛ sogo de jinɛ dɔ de Yusufu a tun bɛ sogo de jinɛ dɔ de jinɛ silamɛ dɔ de don aa kulu funtira kɔlɔn cɛmancɛ la ka yusufu labɔ ni alahu taala ka cɛkɔrɔba cɛ min tun bɛ k'a makɔnɔ i bɛ min fɔ u kɔni y'a fili ji la a kɛra u ɲɛna k'a tununna k'a banna nka masa taala ka ko bɛ yen dɛ masa taala ye kulu de funti kulu ko funti ne tun bɛ sogo de la wa hali a bɛ taa an ka taa an ka taa bɛɛ fari fagara u y'a fili ji la u y'a fili ji la k'a wele ka dɛsɛ yahuza ale de b'u ɲɛma ale de ye tiɲɛlikɛlaw ɲɛmaa ye yusuf Yusufu lawi lawi e de wa ne ɲɛnama don ee a ɲɛnama don koyi n balimaw yusufu ɲɛnama don yusufu ɲɛnama don a diyara yusufu ɲɛnama don

ne yɛrɛ t'a dɔn ne kisira cogo min na koyi ne yɛrɛ t'a dɔn ne t'a dɔn kisira cogo min na a ye n labɔ yan a ye n labɔ a ye n labɔ dibi bɛ yan n tɛ se koyi ne balima kunnango dusukun jalen ninnu tɛ sɔn u ma sabari i ka koɲɛ i k'a sɛmɛ ka taa alahu taala ma an mɛnna koyi an kan ka segin nka ne bɛ segin ka na ka na dumuni ni ji d'i ma kana siran ji kɔgɔma kana siran u ɲɛ dɛ an bɛna ji d'i ma aw b'a dɔn k'a fɔ ji kɔgɔ aw b'a fɛ k'a faga de kɛ aw b'a fɛ k'a faga de aw b'a dɔn k'a fɔ kɔlɔn ji kɔgɔma don ja ja awɔ ne tun bɛna a fɔ yahuda de ye n bali ko kana' fɔ yahuza de ye n bali an ka taa an ka taa an mɛnna yɛrɛ de an ka taa u y'a dabɔ a kama de ko ji kɔgɔma don nka alahu taala bɛ ji timiya ee ji timiyara aa nin ji in ka timi dɛ ji bɛ timiya ni alahu taala ka yamaruya ye kun fayakun o ye alahu taala ka yamaruya ye balima juguw y'u ta kɛ a tɔ ye masa taala ka dɛmɛ ye a tɔ ye masa taala ye aa bani israɛlakaw taara dɛ wajibi don ne ka sigi koyi lawi bɛ siran

nin balima jugu ninnu bɔnnaw de kɛra Bani Israɛlakaw, olu de ye Yahudiyaw ye. Bani Israɛl, Israɛliɛnw bɔra nin balima jugu ninnu de la. Nin balima jugu ninnu dɛ, olu ye Israɛliɛnw ye, olu de kɛra Yahudiyaw ye, Bani Israɛlakaw. Yahuza, o tɔgɔ de dara u la ko, ayiwa, Yahud. Ale tɔgɔ de yɛlɛmana ka kɛ Yahudu ye. Sisan, o bɛ ka segin. U y'u ka baara cɛjugu kɛ, u bɛ ka segin. lawi ale taara sigi lawi taara sigi k'a ka bere fili mun de kosɔn i sigilen don sabula ɲɛ la n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ tilefɛla fɛ ee a to fo tile ka n tɛ se ka n fa ɲɛda lajɛ fiyewu laala sufɛla an ye ko min cɛjuguya kojugu min kɛ u bɛna o daugu dɔ an kana taa fa an fa min jigi waarola a den la den min ka d'a ye an fa fana kana na an ɲɛda kalontigɛlaw ye min bɛ ka fu ɲini jira k'a sɔrɔ fu ɲini t'a la ya kuma ye tiɲɛ ye an fa ɲɛsinɲɔgɔnya ka gɛlɛn dɛ u k'a to su ka ko fɔlɔ U k'a to tile ka bin sabula u tɛna se ka taa u ɲɛ jɔ u fa la u y'u ka baara cɛjugu kɛ yahuza dangatɔ balima jugu sinji jugu maa ŋaniya jugu hasidu an tɛ se ka taa ni fini ye An fa ma k'a to nin cogoya la dɛ a bɛna fɔ yala ko joli nɔ bɛ min joli nɔ bɛ min Yusufu joli bɛ min an tɛ taa ni fini ye tan dɛ fo an ka joli k'a la yahuza bɛ muru bɔ ka saga dɔ kantigɛ a ye saga dɔ kantigɛ k'o joli k'a la yahuza sisan ayiwa u na waati sera u ti ka na laya u na waati sera u ti ka na Maa tɔw ka baganw bɛ ka na, nka Yakuba denw ma na dɛ, sabula u ko k'u tɛ se ka don tile fɛ. Kana jɔrɔ sa, u bɛ na ni Ala ka jɛn ye, tuma bɛɛ u bɛ na sɔni tile ka bin dɛ, nka u mɛnna bi dɛ. i b'a sɔrɔ u bɛ tulonkɛ de la ka fara Yusufu kan u bɛ na u bɛ tulonkɛ de la n'o tɛ u bɛ na ayiwa su kora sisan kɔni ayiwa su kora balima juguw u bi ka na sinji juguw u bi ka na ayiwa nin y'u ka baganw kun bɔlen ye nin y'u ka baganw kun bɔlen ye u y'u ka nali bila sufɛla la Mɔgɔw ye tasuma mɛnɛ a bɛɛ kamanagannen k'u makɔnɔ balimajugu ayiwa yahuza balimajugu sinjijugu

u bɛ nafigiya kasi la ɛɛ kabako nafigiya kasi kalon

mun de kɛra a kirinna de koyi a kirinna yusuf a ɲɛnatigɛra n fa awa a ɲɛnatigɛra ni maa min kirinna n'aw ye ji seriseri a kan a ɲɛna bɛ tigɛ ala ka nabi ɲuman e ala ka nabi ɲuman kunun ala ka nabi ɲuman kunun e ala ka nabi ɲuman kunun balimajugu yahuza filɛ u bɛ kasi la nafigiya kasi ee ala a yahuza lajɛ ale ka kasi ka jugu bɛɛ ye yahuza balimajugu yusufu bɛ min mun de kɛra a ye kuma sa mun de kɛra yusufu mun de mun de ko sa a tɛ fɛn fɔ n bɛ n kali ni alahu taala ye an bɛna kuma min fɔ ee hali an tun ka sa sɔnni an ka jɔ nin yɔrɔ in na a ye dɔ fɔ ee an ka kuma in a bɛ maa dusukun pɛrɛn koyi e Yahuda an bɛ se ka kuma cogo di aw bɛna kuma jumɛn de fɔ ne ye ne bɛ k'o lamɛn masiba jumɛn de bɛ yen sa n'o jiginna ne den Yusufu kan ɛɛ ne ni n balimaw jɛra ko in kɛra cogo min na an t'a dɔn koyi dan n'an t'a dɔn sabula an tun tɛ yen tuma min na ni jigitigɛko in kɛra ee an tun bɛ tulonkɛ de la sa Yusufu to an ka minɛnw kɛrɛfɛ nka tuma min na an y'a dɔn k'a fɔ an yɔrɔ majanyara Yusufu la ɔhɔn o la an segira sabula Yusufu a tun tɛ se ka tulonkɛ kɛ anw fɛ an y'a ye k'a fɔ an b'a to an ka minɛnw kɛrɛfɛ nka tuma min na n'an segira ka na an y'a sɔrɔ a nɔ de bɛ a yɛrɛ tɛ bilen an y'a an ye a ka minɛnw sɔrɔ yen ani a ka fini nka an ma Yusufu sɔrɔ yen dɛ an ma Yusufu sɔrɔ yen an y'a ka duloki de sɔrɔ ni joli ye a duloki jolima Yusufu ee ne kanubaga ne kanubaga a ye Yahuza lamɛn Yahuza ko ale kanubaga Yusufu ee aw bɛna jumɛn fana Yusufu ka ko la sa ne bɛ kasi a kan ni joli ye hali a tun ka sa n ka a jɔ ka kaburu jɔ a kan n bɛ se ka a yɔrɔ dɔn ni min ye an y'an jija k'a ɲini an m'a ye nka an ma yusufu sɔrɔ ko an ma foyi sɔrɔ f'a ka nin duloki surukuw y'a dun surukuw de ye yusufu dun o de kɛra yahuda bɛ fɔ tiɲɛ de ko yahuda ye tiɲɛ de fɔ

den jugu ee ala ka nabi ɲuman kunu ee ala ka nabi ɲuman kunu yahuda bɛ ka kule ka tɛmɛ bɛɛ kan yahuda taɲɛlen in bɛ ka kule ka tɛmɛ bɛɛ kan ee aw ye kojugu jumɛn de kɛ ne den ee leya bɛ kasi la ne bɛna jumɛn de fɔ ne balimamuso rahili ye ne balimamuso a y'a den kalifa ne de ma ee ala ka danga bɛ suruku kan suruku min y'a dun ɛɛ yusufu i ka faraɲɔgɔnya tasuma bɛ n jeni balima jugu ayiwa han ayiwa u y'a daminɛ u ye kasi daminɛ a ye yahuda lajɛ u ye kasi daminɛ kokura

a y'a farisogo fara k'a dɔn nka a ka fini ma fara fɛn tɛ fini na ayiwa u tun b'o jateminɛ kasi kasi tigɛ ka si tigɛ u tun b'o jateminɛ kalon da kɛra kan ka mɔgɔ dun cogo di ko fini ma fara o bɛ se ka kɛ ala i ye sogo min o kɔrɔ de ye ye ka suruku tan n'u bɛ ka denmisɛnnin dɔw gɛn balaha bɛ kɔfɛ ayi ayi ayi ne den suruku ma s'a ma nin fini de b'a jira nin fini de b'a jira suruku ma s'a ma e eh, yahuda n'a y'a sɔrɔ suruku ye yusufu dun mun de kosɔn a ka fini ma fara dɛ mun de kosɔn fini kisira ee eh, anw yɛrɛ ma nin jateminɛ ni sisan tɛ koyi an yɛrɛ ma nin jateminɛ ni sisan tɛ ee eh, nin ye kabako ye dɛ ee fini tora fini tora cogo di ko fɛn ma k'o la ee tiɲɛ don koyi ee nin bɛ se ka kɛ cogo di Samuun jumɛn de kɛra yen ɲɛfɔ n ɲɛna an yɛrɛ t'a dɔn ba nin ye kabako ko ye dɛ ayiwa kalontigɛlaw kalontigɛlaw ne t'a dɔn ko ye tiɲɛ min ye balaha bɛ kɔfɛ a tɛ kasi fiyewu a ye min kɛ ne den na n t'o fana dɔn Nka ne b'a dɔn alahu tala yɔrɔ k'a fɔ aw tugura aw ni de kɔ aw ni jugu de ye ko jugu in masiri aw ye nka siga si t'a la k'a fɔ sitanɛ de ye aw dɛmɛ nin baara in na baliha bɛ kɔfɛ baliha tɛ ka kasi fiyewu An fana y'aw ɲɔgɔn ye an fana t'a cogo dɔn koyi an t'a dɔn nin t'an seko ye nin t'an ka junubu ye wajibu kun don aw ka yusufu kɔlɔsi aw ye bɔ n ɲɛkɔrɔ a ye taa yusufu ɲini ka na aw ye bɔ n kɔrɔ an y'an jija k'a ɲini koyi baa an ma se k'a sɔrɔ a b'a sɔrɔ min ne fa y'a kɛ a ye taa yusufu lasegin n ma su in na aw ye bɔ n kɔrɔ bɛɛ bɛ kasi la nka baliha bajugu in a tɛ kasi dɛ baliha ale sago ye nin ale de ko suruku min bɛ yusufu dun k'o ye suruku ɲuman ye an ka taa an ka taa an ka taa fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka yusufu sɔrɔ cogo min na an ka taa o fɛɛrɛ kɛ an ka fɛɛrɛ kɛ ka taa yusufu ɲini aa naafigiya kasi lawi aw y'a ye an ye ko jugu min kɛ wa bani isiralakaw e e de ka junubu don e de don n'an tun ye yusufu faa ka na n'a farisogo dɔ ye nin mankan bɛɛ kun tɛ bila an na a farisogo dɔ ye a ma tɛmɛ fɔlɔ hali sisan an bɛ se k'a faga ka na n'a farisogo dɔ ye ne filɛ koyi ne fara aw kan ka kojugu bɛɛ lajɛlen la nka n bɛ layidu ta aw fɛ n'aw ye ko wɛrɛ kɛ dɔrɔn n b'aw malo la i an k'a kɛ cogo di an fa tɛ ka da an na an fa nɛgɛ ta koyi ka ta koyi fa a y'o kuma dabila a y'o faa kuma dabila a ye taa ka taa jija ka nkalon tigɛ ka naafigiya namimaya kɛ a ye taa laala aw fa ka se ka da aw ka nkalon in na a ye taa aw ka jija nkalon ni namara ni ayiwa munafigiya ni namima fɛ yahuza ko u ka taa yusufu faa ka na n'o farisogo dɔ ye subuhanalahi subuhanalahi aa nin ye munafigiya ye yahuza yɛrɛ bɛ ka kule f'a bɛ buguri ta k'a seri a yɛrɛ la k'a sɔrɔ sa kunkolo ye ale ye kojugu kunyanfan ye ale ye sitana yɛrɛ ye ale de ye yusufu a bɛ kɔlɔn kɔnɔ fɛn ɲɛnamaw kɔlɔn kɔnɔw bɛ ka pan pan pan k'a ɲɛnajɛ kulu funtira ayiwa kɔlɔn cɛmancɛ la alahu akibaru alahu akibaru kisi bɛ yusufu kan nabi ɲuman kisi bɛ nuhu nabi ɲuman tiɲɛtabaa kan kisi bɛ ibrahima tiɲɛtabaa kan ala teri kisi o bɛ adama tiɲɛtabaa kan kisi o bɛ nuhu nabi ɲuman tiɲɛtabaa kan kisi o bɛ ibrahima ala teri tiɲɛtabaa kan kisi

isihaka nabi ɲuman ani yakuba nabi ɲuman fila ka tiɲɛtabaga kisi b'i ye kisi bɛ yusufu kan min ye tiɲɛtigi ye nin ye mɛlɛkɛ de mɛlɛkɛ nana kisi bɛ e fana kan e jɔn ye a bɛ san ni dugu cɛ a bɛna jigin sisan a jiginna a jiginna nin ye mɛlɛkɛ de ye mɛlɛkɛ de cira yusufu ma Mɛlɛkɛ cira Yusufu ma, Alahu akibaru. Ne ye Alahu taala masa kelen pe ka ciden de ye ka na e ma, ne de yamaruyara ka tugu i kɔ Yusufu. Ne balimaw, u ye ne fili kɔlɔn in kɔnɔ ka taa, u ye n gosi ka ko bɛɛ da n kan. ne b'o dɔn o nka i ka joginda ninnu k'a bɛɛ kɛnɛyara ni Alahu taala ka jɛn ye a ka joginda bɛɛ kɛnɛyara jogini bɛɛ kɛnɛyara a foyi tɛ yen tuguni Alahu akbar o tuma jogini min bɛ n dusukun na o fana bɛna kɛnɛya wa ne ba ne fa denw ye n tɔɲɔ dɛ e bɛ fɛ u ka ɲangata wa ayi ayi ayi n tɛ fɛ u ka ɲangata ne balimaw don an bɛ fa la nka u bɛ ne juguya ta mun na ne ye juguman de k'u la wa ayi i balimaw ye juguya tuloma de sinsin ka ɲɛsin e ma ani i fa ani isirayila den tɔw hali nabi ɲuman minnu bɛna u bɛna nin ɲɔgɔnna kɛ u la u bɛna nabi ɲuman caman de tɔɔrɔ min man dɔgɔ fiyewu nabi ɲuman si tɛ se ka kisi ka bɔ nin maa jugu ninnu tɔɔrɔ ma ne jɔrɔlen bɛ n balimaw kan dɛ fo u ka tubi ka taa ala ma dɛ don dɔ la i bɛna hali a man jan i bɛna u bila u ka tubi e de bɛna kɛ kuntigi ye i balimaw kan i bɛna u kisi ka bɔ ka ko laban ma garanto kelen na garanto kelen na ne bɛ ka siran ko siran bɛ ka n sɔrɔ yusufu i ka kan ka deli gɛlɛya la koyi kana ɲinɛ dɛ yusufu a tɛ bonyaba sɔrɔ fiyewu ani jɔyɔrɔ kɔrɔtalen a t'o sɔrɔ fana n filila kɔlɔn kɔnɔ n fa ye n nisɔndiya k'a fɔ ko ne bɛna kɛ nabi ɲuman ye n bɛna kɛ ciden ye o waati bɛ se tuma jumɛn nin yɔrɔ in ko kɛnɛ kan nin ye wa kɔlɔn de ye nka ko in gundo ye ala tala ka hinɛ de ye nin ye o tora ala tala ka layidu bɛna sabati ala tɛ mɛn ala tala yusufu a y'i dan de i ka kɛ nabi ɲuman de ye masakɛ sɛji kan i bɛna kɛ nabi ɲuman de ye i k'a dɔn k'a fɔ yusufu i k'a dɔn ala tala y'i dan de k'i tanga n kotɛ i ka kɛ masakɛ nabi ɲuman yusufu mɛlɛkɛ taara e bɛ min sa ala tala kelen pe ka ci ye i taara min masa kelen pe ka ci ye ayiwa yusufu k'i bɛ kɔlɔn in kɔnɔ kɔlɔn in n'i y'a ye kɛnɛ kan ko ko jugu don nka ala tala ka hinɛ don ala tala ka hinɛ o de b'i kan kɔlɔn in ye o de ye ko jugu dɔ bɛ yen hɛrɛ de b'a kɔnɔ Ko dɔ bɛ yen mɔgɔw b'a jugumalama ye nka hɛrɛ de b'a kɔnɔ ɛɛ yakuba a hamina yakuba ye baara sɔrɔ den jugu ɛɛ ne b'a dɔn k'a fɔ suruguw ma ne den yusufu dun n b'a dɔn suruguw m'a dun nka ne t'a dɔn masiba jumɛn de jiginna ne den yusufu kan ne t'a dɔn n t'a dɔn aa yusufu ka fini ayiwa balima jugu nana o nana nafigiya kasi daminɛna tuguni ayiwa ayiwa o ye kasi daminɛ yahuda

an b'a dɔn an ye min fɔ i tɛna da o la an fa nka n bɛ n kali alahu tala masa kelen pe ye k'a fɔ an ye min fɔ an ye tiɲɛ dɔrɔn de fɔ i ɲɛna n bɛ n kali alahu tala kelen pe la ne yahuda mankanya a bɛ kule nafigiya kasi fanaya kasi namimaya kasi mɔgɔ juguya kasi Sa kunkolo filɛ sabari o de ka ɲi n bɛ dɛmɛ ɲini ala tala de fɛ fɛn kan aw bɛ ka fɛn min mankutu ko fo ale ala ale de ne dɛmɛbaa ɲuman ye nin ko in na n tɛ yaafa aw ma n tɛ yaafa aw ma bi n tɛ yaafa aw ma ɛɛ n tɛ yaafa aw ma n tɛ yaafa aw ma nin ko n tɛ yaafa aw ma a a y'a lajɛ yahuda dimina a dimina kasi dabila a y'a lajɛ hmm. a dimina a dusu bɔra mun na a ma sɔn a ma da u la yahuda dangatɔ a filɛ ɛɛ balima jugu lawi lawi a dɛsɛra ka sigi a dɛsɛra ka jɔ ne tɛ se n fa bɛ ka dɛgun min kɛ ka o muɲu n tɛ se n fa ka dɛgun n bɛ taa yusufu labɔ ka na n'a ye n bɛ taa ni yusufu ye n bɛ taa yusufu labɔ ka na n bɛ taa a labɔ ka na la ko ten ayiwa Yusufu mana segin ka segin o kɔrɔ y'an fa b'an danga o kɔrɔ y'an bɛ lebu o kɔrɔ y'an ka ko bɛ da kɛnɛ kan an bɛ malo i bɛ kuma min fɔ i b'o ɲini i b'o dɔn ne jɔra min kan n b'a kɛ n b'a kɛ n bɛ aw se ka n bali n bɛ taa yusufu bɔ ka na ayiwa i ye muru jira a la balimajugu ne bɛ da a la k'a fɔ hali aw bɛ sɔn k'an fa yɛrɛ faga janko yɛrɛ ne tɛ hali aw bɛ sɔn k'an fa yɛrɛ faga Mɔgɔ jugu an makɛ yakubu ne kanaankaw ye ala taala ka nabi ɲuman u bɛna a dɛmɛ a ka masiba la k'a den ɲini kanaankaw aw fa bɛ min a bɛ so kɔnɔ yen fɛ ne kanaankaw ye u bɛna yakuba dɛmɛ aw bɛ mun ɲini n t'a fɛ ka maa si ye aw la n t'a fɛ k'aw ye n t'a fɛ k'aw ye a b'a ɲɛna k'a denw de don a b'a ɲɛna k'a denw de don ne kanaankaw de ye anw ye kanaan dugu mɔgɔw de ye ko ye ne ye yahoyakin de ye n da yɛlɛ yahoyakin ne y'o de ye kisi b'i kan yakuba ala taala ka nabi ɲuman ah, kisi b'i kan ya cɛkɔrɔba an nana an bɛna i dɛmɛ i ka masiba la k'i dɛmɛ ya ala ka nabi ɲuman kana ban n'a y'a sɔrɔ an bɛ se k'i dɛmɛ kana ban an ka dɛmɛ la hali sisan ne t'a dɔn n'a sɔrɔ n den a sara de wa walima a balo don n t'o dɔn ne denw bɛ k'a fɔ surukuw de y'a dun nka o tɛ tiɲɛ ye fiyewu nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen min y'a sɔrɔ n t'a dɔn min ma min ye n den sɔrɔ n t'a dɔn dɛ o jɔrɔ dabila n'a ɲɛnama don an b'a sɔrɔ an bɛ taa sibiri sibiri ɲɛ kelen sibiri an bɛ taa yɔrɔ ɲini a to dugu ka jɛ a to dugu ka jɛ fɔlɔ a to fajiri ka se sabula n'aw taara ɲini waati in na a ka tilefɛla de ayi ayi ee o b'a sɔrɔ yɔrɔ janyana a ye taa ɲini sisan su in na yɛrɛ nka an b'a sɔrɔ min sanba ee bagangɛnna ye bagangɛn yɔrɔ aw ban an y'a lajɛ sibiri ɲɛ kelen sibiri ɲɛ kelen kelen an ma se k'a sɔrɔ nka an ma se ka Yusufu sɔrɔ dɛ u tɛ fɛ u ka taa de aw an bɛ segin ka taa tuguni an bɛ segin ka taa tuguni aw an ka taa an ka taa segin na ala la an b'a ye an ka taa ee aw tɛ fɛ k'aw balimakɛ ye de koyi aw tɛ fɛ k'a ɲini aw tɛ fɛ k'a ɲini ayi ayi ayi o tɛ o tɛ sa o tɛ n'a ka da an bɛ taa ɲini kɛ naani ka fini ye teliya la balima jugu ko a y'a to dugu ka jɛ sabula u bɛ fɛ ka taa fɔ u kɔ ka taa ko yɔrɔ kɛ ayiwa ayiwa halil sira an b'o sira minɛ dɛ halil kuluwo sira an b'o minɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini yen an fana bɛ na ka fara aw kan ayi o mago o mago tɛ a ye to yan aw ka to yan aw ka to yan an bɛ taa an bɛ taa ɲini ayiwa balima jugu jɔlen filɛ k'u bɛ taa Yusufu ɲini u bɛ jɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ u tun tɛ fɛ u ka taa sisan u tun bɛ fɛ k'u bali taali ma de nka u ma se k'u bali ayiwa Kanaanikaw wulila ka fara Yakuba kan ayiwa u bɛ taa yusufu ɲini u bɛ ka jɔrɔ nka mun de bɛna kɛ n'u sera ka yusufu labɔ o bɛ kɛ cogo di o waati la an fa ka yafa an t'o sɔrɔ an ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ an ka taa yusufu nɔ fɛ an k'a lasegin ka n'a jɔ de faw ɲɛna o ko ka ban an ka taa an fa nɔrɔbilaya dun an fa nɔrɔbilaya don an fa ka se k'an kanu o dun o bɛ cogo di O kɔfɛ an fa bɛna ban anw na ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan an fa Yakuba a tɛna anw kanu abada n ye nin ko an sigi bɛ nin ye nka don nataw o b'a to a bɛ ɲina Yusufu kɔ n'o kɛra a bɛ ɲɛsin anw ma don nataw la n'u y'a sɔrɔ su in na dun aw b'a kɛ cogo di ayi u t'a sɔrɔ su in na

ayiwa yusuf yusuf yusuf ɲinnikɛlaw wulila yusuf

u bɛ kasi la ka kule naafigiya la fani fanaya la u bɛ kasi k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o filɛ yahuza yahudiyaw tɔgɔ bɔra ale de la ale tɔgɔ de kɛra yahudiyaw tɔgɔ ye ko yahuza yahuda bɔra o de la Ɲinininkɛlaw ka ɲinini bɛ sen na, Yusufu balimajuguw y'a fili kɔlɔn kɔnɔ, ayiwa a ko tɔ bɛ masa Taala bolo, n'o ye Biniyamini ye an'u dɔgɔnin tɔw. Nin y'u segitɔla ye koyi, u segira, ɲinininkɛlaw segira, ɲinininkɛlaw segira, n fa, n fa, u nana koyi, u nana, ayiwa baara bɛɛ jɔra, ko bɛɛ jɔra, ɲinininkɛlaw. ani balimajugu yɛrɛ sigilen filɛ kisi bɛ ala ka nabi ɲuman kan kisi bɛ aw fana kan an ye bagangɛnyɔrɔ fan bɛɛ lajɛ fara fara an y'a bɛɛ lajɛ faraden ani faraden an y'a bɛɛ lajɛ an ma se ka Yusufu sɔrɔ dɛ faraw ani faraw an y'a bɛɛ lajɛ ayiwa laya Yusuf ɛɛ ne den ayiwa baganw nɔ an tugura o kɔ fo ka taa se kɔlɔn kɔgɔma in yɔrɔ la ɛɛ an fana jigin an fana ma se k'a sɔrɔ an fana ma se k'a ye a y'aw lafiya ne bɛna taa ka fara aw kan tuguni ne yɛrɛ bɛna fara aw kan ka taga halisa a ma bila dɛ a y'aw lafiya dɔɔni ɛɛ balima jugu a ye kojugu kɛ sinji jugu a ye kojugu kɛ namimɛw a ye kojugu kɛ yahuza ale de bɛ kow ɲɛma sa kunkolo o sitanɛ kunkolo ee u bɛ yusufu ye bi koyi siga si t'a la an bɛna jumɛn de fɔ an fa ye ayi u m'a sɔrɔ fɔlɔ ee an ka bɔ ka fara u kan an k'a kɔlɔsi u bɛna min kɛ an ka bɔ ka fara u kan u bɔra kokura tuguni yusufu ɲini o de bɛ senna yusufu

fana bɔra ka fara u kan yahuza juguman kɔrɔ filɛ hali hali yiriw jukɔrɔla hali binw jukɔrɔla u b'a bɛɛ lajɛ ɛɛ eh, nin ye dina ye dina ayiwa u jɔlen filɛ balima jugu u jɔlen filɛ Sinji jugu u jɔlen filɛ nka an b'a kɔlɔsi nin ko in bɛɛ na Balaha tɛ kasi fiyewu sabula ale fana ba kunda ale de ye sakunkolo ye Balaha a tɛ kasi ko in ma digi Balaha la ko in diyara a ye dɛ sabula Yusufu juguya b'a kɔnɔ Balaha a kɛlen bɛ ka zalifa fara a yɛrɛ kan nin ye Laya ye Biniyamin ani Dina Yusuf Yusuf aa Allah aa Allah u ye cɛkɔrɔba sɛgɛn u ye cɛkɔrɔba tɔɲɔ u ye cɛkɔrɔba degun den jugu Balimajugu sinjijugu ayiwa Yusufu kɔnɔ b'a la ka ɲɛnajɛ sabula denmisɛnnin don denmisɛnnin kɔnɔ Allahu akbar kisi o bɛ adama tiɲɛ tabaga kan kisi a bɛ Nuhu nabiɲuman tiɲɛ tabaga kan kisi a bɛ Ibarahima ala teri tiɲɛ tabaga kan e tun taara min terikɛ i tun taara min ne ma se ka sunɔgɔ jɔrɔ fɛ yusufu gɛlɛya de ye ko gɛlɛya o i- i i dege o la koyi i dege o la o tuma yusufu a bɛna to kɔlɔn in kɔnɔ yan de wa fo ka taa a ko ye gɛlɛya yan wa i k'a dɔn yusufu a bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de ɲɔkisɛ min n'a tɛ falen fiyewu f'a ka bila dugukolo jukɔrɔ de yusufu bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de ye a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de a bɛ sɔrɔ ka falen ka falen ka mɔ ka kɔrɔbaya i bɛna kɛ ten de yusufu O tuma na don dɔ la ne bɛna bɔ kɔlɔn in kɔnɔ yan wa ee ka surunya yɛrɛ la ko ala man jan n nana i ka kisi ko nisɔndiya n nana o de f'i ɲɛ na k'a fɔ i bɛna kisi i bɛ i n'a fɔ ɲɔkisɛ de i ka kan ka don dugukolo jukɔrɔ de n fa n fa ko ayiwa diɲɛ kɔni a bɛ i n'a fɔ kɔlɔn de mumini bolo o tuma na a bɛɛ ye kelen o tuma na n'i bɛ kɛnɛma o wala i bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye n fa ko tɛ aaa ne fɛ ka n fa kumaɲɔgɔnya dɛ n'a y'a sɔrɔ yusufu ee yakuba fara ɲɔgɔn na i k'a dɔn i kanubaa min ye masa kelen ye a ma ɲinɛ i kɔ n fa ye misikinɛ ye sa a sɛgɛnna Ee ko jumɛn de bɛ n fa sɔrɔ sa fɛn bɛ kɛ i fa kan e fa min na ayiwa ayiwa a faralen kura ka bɔ a kanubaa la a bɛ cogo min na i fa bɛ ten de dɛ ni den faralen ka bɔ a la a kura kuralama i fa bɛ o jɔrɔ n'o kamanagan de bolo Yusufu ko Yusufu i n'a fɔ ɲɔkisɛ de a bɛ bila dugukolo jukɔrɔ de ka sɔrɔ ka falen o de kosɔn u taara fili kɔlɔn kɔnɔ ni ala taala ka yamaruya ye Yusuf Yusuf ɛɛ ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ ɲininikɛlaw bɛ fan bɛɛ ɛɛ balimajugu u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ o u y'a fili kɔlɔn de kɔnɔ aa u ye cɛkɔrɔba sɛgɛn o bɛ k'a lajɛ hali yiriw jukɔrɔ hali binw jukɔrɔ hali faraw kɔfɛla fɛ yen bɛɛ bɛ lajɛ ayiwa kɔlɔn dɔ bɛ yen fɛla fɛ dɛ kɔlɔn in fana yiri kɛrɛfɛ an tɛ se ka t'o lajɛ wa an ne b'a dɔn nka maa si tɛ taa n'i ka bagan ye yen wo sabula a ji kɔgɔma don an bɛ se ka taa lajɛ o ayiwa u ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔnyɔrɔ la u ye jɔrɔ daminɛ ahɔn u ye jɔrɔ daminɛ u bɛ ka taa kɔlɔnyɔrɔ la eh, ah, u ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ dɛ u ma taa kɔlɔn fan fɛ fɔlɔ sabula a bɛ kɔlɔn de kɔnɔ ayiwa alahu taala ka malɛkɛ Yusufu e min falen yɔrɔ ka sanu e tɛ fɛ ka sunɔgɔ wa surɔ ne ma sunɔgɔ o sisan kɔni sunɔgɔ bɛ ka se n na yɛrɛ de masa kelen pe Alahu taala kibaruya caman de b'a bolo a ka danfɛnw na Yusufu i man ka to i ɲɛ na i man ka to i ɲɛ na Yusufu nin tɛ i ka kunu waati ye sunaa sunaa Yusuf na sunaa Yusuf sunaa Allahu Akbar ni Alahu taala ka yamaruya de ye sabula u bɛ na kɔlɔn yɔrɔ la an ye fan bɛɛ lajɛlen lajɛ mun na an tɛ taa kɔlɔn yɛrɛ lajɛ an ka taa kɔlɔn in lajɛ kɛ sabula denmisɛn don a bɛ se ka kɛ a binna kɔlɔn kɔnɔ ayiwa Alahu taala y'a lasunɔgɔ a bɛ sunɔgɔ la Yusuf ayiwa balima balima juguw bɛ jɔrɔ la Yusuf Ayiwa u bɛ jɔrɔ la Yusuf ayiwa a ka dun dɛ ne tɛ ka dugumala yɛrɛ ye fiyewu o ayiwa balima juguw bɛ jɔrɔ la u bɛ kamanagan na n'u sera k'a labɔ a ka di olu ye n'u sera k'a ye a ka di olu ye nka Alahu taala y'a lasunɔgɔ o de ye Alahu taala ka yamaruya ye mɛlɛkɛ o y'a lasunɔgɔ ɛɛ Yusufu Alahu taala ye fɛn wɛrɛ de latigɛ i ye koyi fɛn wɛrɛ de latigɛra i ye ayi Yusufu e man ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la sisan k'a fɔ ka segin ka taa fara i fa kan ayi o ma latigɛ i ye Yusufu i man kan ka segin ka taa i fa ma masa taala ye ko wɛrɛ latigɛ i ye de malɛkɛ y'a lasunɔgɔ sabula alahu taala ka yamaruya de ye u kana n'a ye Yusufu ayiwa